an baden nu alu ni tuma alu ni jɔ an ye alu fo la alu yɔrɔ la ni ala sɔnna an bɛna na walada damina a dakun na bi an bɛ sɛbɛli sɛbɛnsun su na a sekoya ni ala sɔnna an na walada bɛ o le kan bi an bara tile saba kɛ an bɛ kuma la n ko karan ni sɛbɛli kan kɔnɔ bi sɛbɛnsun su ni a sekoya

adamaden mɔɔ kan mako bɛ gbɛn jate mɛn na a bɛ se k'o mɛn sɛbɛn nɔ ɔhɔ a sekoya ye lɔnna o le ma an hakili la an ye siyaman fɔ rɔ an ye a yira k'a fɔ ko n ko ta o fanga bɛ o la kosɛbɛ fanga bɛ o la ɲa jɛrɛ jɛrɛ ma kɔnɔ sɛbɛli labɔli o dɔrɔn tɛ dɛ ɔhɔ kɔni min bɛ a simaya min bɛ a simaya min bɛ a balo min bɛ a to duɲa kɔnɔ yan ɔhɔ ni mɔɔ b'a fɛ k'o ɲaɲini diyagoya fɛn sima minnu yen ka ban fo a ye a ni o le siri ɲɔɔn na o kɔrɔ ye mun ne di ɛɛ bɛɛ k'a lɔn k'a fɔ ko ɛɛ minnu bɛ sanma dina kan o kɔrɔ ɛɛ a fɔla ma ka ko ibrahima dina y'a lɔn ibrahima diina o le ye yahudiyaya ani keretɛnya ani silamaya y'a lɔn silamaya le o dɔ dɔmaɲɔ di kɔnɔ silamaya n'a la dɔmaɲɔya o bara sanji waa kelen kɛmɛ naani ani kɔjan bɔ o kɔrɔ fayida ye sanji waa kelen kɛmɛ lolu magbɛn ne dɔ nin duɲa lon o lon a bɛ kɛla yo ni kura le bɛ bilala a la ɔhɔ o kɔrɔ le k'a fɔ ko fɛn sima minnu bɛ yen ka ban ni i la fɛn kura wulida diyagoya fo y'i eh, i siri olu la n'i sera ka i siri olu la ka ɲa o kɔrɔ i fana bɛ to balo dɔ tamasi t'a la o kɔrɔ diina ye o dɔ le kelen o kosɔn kɛra sunna ala ma ala hina a la y'a lɔn a tun kɛra lehara nin bɛɛ la tɛnɛ kalama n ko sɛbɛsun eh, sininɛ a ye fɛɛrɛ kɛ o tuma ka diina lu yɛlɛma rɔ k'a damina kurana kalanke ma hakili la alu y'o kalama ɔhɔ eh, lɔnko fana y'a lɔn o fana ye fɛn ne di kayi adamaden bilada yen lon mɛn na han bɛ yɔrɔ mɛn na nin bi duɲa lon o lon dɔ bɛ fara lɔnko kan siyansi o kɔrɔ diyagoya fo ka siyansi sɛbɛn a dɔ le n'o sera faamuyala nɔɔya bolo ma a bɛ sila sɔrɔ ɔhɔ ani adamaden tɛ ɲa ko minnu yɛrɛ kɔ tamasi t'a la n hakili la an ye o dɔ lu ɲafɔ wolo na an sera ka faamuyali sɔrɔ eh, o siyaman kan ɔhɔ bɔn eh, an ko ko fɛn na simaya a bɛ a bɛ siri la fɛn min la o de tɛ o bɛ a ta o bɛ a ta fefefe kɔnɔ ale yɛrɛ kɛcogo a yɛrɛ kɛcogo o fana sen bɛ a baloli la ɲa jɛrɛ yɛrɛ ma a kɛcogo bɛ sen bɛ a baloli la kosɛbɛ ɔhɔ yomi a nɔyali a nɔyali n donna a la an ye nko sɛbɛli baara cogoya min na karamɔgɔ la bolo a y'a kɛ cogoya min na o ɲanen kosɛbɛ munna a y'a kɛ sigirata bɛ yen sigirala bɛ yen ka ban k'o fara kanmasere kan ka alu dilan fɔrimu na a caman na mɔgɔ bɛ se k'a faamu ɲa mɛn kan nɔgɔya bolo ma ɔhɔ an y'olu ɲafɔ sɛbɛli ti joona fana o la sɔbɛya a la sɔbɛya ni a la sɔbɛya baliya o bɛɛ sen bɛ fɛn na simaya la bɔn n'olu kɛra mɔgɔ sɔbɛ di mɔgɔ jijalen di baarakɛlalu di o tuma alu bɛ alu la sɔbɛya n'alu la baara ni mɔmina ko ɲuman alu d'o bɛɛ labaara alu la sɛbɛli la o bɛ dɛmɛ kɛ o tuma sɛbɛli bɛ se ka sira sɔrɔ n donna la nko bɛn da a se ma nin bɛɛ ladɛnnen na ɔhɔ a bɛn da a se ma nin bɛɛ ladɛnnen na k'a sɛbɛn cogo ɲa ka ban fana ka a miiri ni mɔlu kɛ mɔgɔ sɔbɛ di i komi an bɛɛ yɛrɛ bɛ a kan ɲa mɛn kan nin ka ban fana ka diinalu ni lɔnkolu kolu bɛɛ ladɛnnen yɛlɛma nko rɔ ɔhɔn nba bi walanda damina sa a ko ko nba sɛbɛli la muranya ni a la dɔkɛnɛli cogoya mɛn fɔnɛn sisan ɔhɔ bɔn an nana yira laban na nko sɛbɛli ye muran dɔrɔn ne di i bɛ fɛn kɛ mɛn kɔnɔ o yɔrɔ ni diina lɔnni kɛr'i la i bɛ diina lɔnni bila a rɔ ni siyansi lɔnni kɛr'i la i bɛ siyansi lɔnni bila a rɔ ɔ ni duɲarɔtɛ koɲa wɛrɛ lɔnni kɛr'i la hali bi minnu i bɛ bila la ɔ o kɛli la fasa baara bolo tɛ bali ni a kɔnɔgɛn sɛbɛli t'i bolo mɔgɔ minnu bɛ ka ka sɛbɛli kɛ dɛ n'olu sera a la sɛbɛli a ye to alu bolo ka e, i jija alu mako bɛ fɛn fɛn na k'o k'a la ɔ n'ala sɔnna a bɛ simaya bɔn k'a kɛ bandama bɛrɛ di o kɔrɔ a ye se ka bɛn banda bɛɛ kɔnɔ o kɔrɔ a ye se ka bɛn kiliman bɛɛ kɔnɔ ani yɛlɛman bɛɛ kɔnɔ a bɛɛ le yomi bɛrɛkisɛ bɛ ɲa min kan yala ni nɛnɛ bɛ yen bɛrɛkisɛ baloni ɔhɔn ni nɛnɛ tɛ yen bɛrɛkisɛ baloni a bɛɛ bɛnnen bɛrɛkisɛ ma o kɔrɔ eh, ni mɔgɔ y'a fɛ fana i la fɛn ye to bolo la kadaw i la fɛn ye kɛ bandama bɛrɛ di fɛn min bɛnnen bɛ banda ma kilima ma ni yɔrɔ sumani kɛra wala ni yɔrɔ kalaman kɛra wala ni kɛlɛ waati la hamantɛ kɛlɛ waati a kɛra duɲarɔtɛ ko susu di a ye bɛn o ma ɔ wala ka surunya la hali ni a ma kɛ bandama bɛrɛ di ɔhɔn o le ye a la eh, sɛbɛli la simaya gundu di o kɔrɔ gundu gundu gundu gundu ye sɛbɛli la simaya la o le an ka ye minnu fɔla o de ni olu dafara rɔ nba ni olu ma dafa rɔ hali n'a sɔrɔ la ko i la sɛbɛnni cɛ ka ɲi a tɛ taa fewu o kɔrɔ le ɛɛ sɛbɛnni labɔ ye de ko bɛna sɛbɛnni labɔ o tɛ wasa kɛ diyagoya mɛn bɛ se ka a dɛmɛ a ye to balo rɔ fo olu de se ka dafa o ni olu ma se ka dafa a tɛ bɛn fewu nba an na sɛbɛnsu mɛn bɛɛ yida la an na tirini ɲin dɔ o kɔrɔ an tɛmɛna sɛbɛnsu fɛn fɛn kan ni mɔgɔ ka a lakɔlɔsi simaya yira k'olu b'a dafa a mɛn dɔ kasaka mɛn na a banbana tuma ni yɔrɔ dɔ o bɛrɛya la o kɔrɔ an na simaya suya suya suya minnu fɔla o de k'a fɔ nin bɛ a simaya nin bɛ a simaya nin bɛ a simaya ni o dafara sɛbɛnni mɛn dɔ degré mɛn na o tuma a si bɛ janya o degré de la tama si t'a la o kosɔn n ko don k'olu magbanɛ manden melekuya nɔmatiɲɛ kolu dɔ kɛnɛ la o rɔ fɛn fɛn n'a kɛra sabu di ka manden littérature k'a matiɲɛ bɔn y'a lɔn tuma siyaman n ko mɔlu kan ka o lasaniya sisan mun na kamasɔrɔ mɔlu tɛna nala a la littérature lu dabila la cogo cogo fefefefe bɔn annu ta o tun bɛ an da dɔ le kɔni ka da dɔ ta o yɛlɛma ka a kɛ sɛbɛnni di ka ban k'a lasaniya cogoya la ɔhɔ min bɛ se ka a fanga don ka taa fɛ fana alu kakɔrɔ ni alu dɔfɔ bɛɛ sɛbɛn bolo ma a la waati tɛmɛnennu a la alu tun bɛ cogoya min na kakɔrɔ a n'a la dɔfɔ a n'a la fɛn bɛɛ k'o bɛɛ sɛbɛn ka ɲa wa a n'alu kakura bɛɛ a n'a la a tɔ de ye temporaire a la a la waati kura kura minnu k'olu bɛɛ sɛbɛn a rɔ k'olu k'olu nɔnɔ alu seko ni tɛgɛ la o kɔrɔ seko jate min bɛ alu ka kɛ o hakɛ la ani dɔ don na wuriki dɔ k'o bɛɛ la kakuruya na mɔgɔya mirindi sanbala minnu la o kɔrɔ an ye développement waati min dɔ sisan ka bɛn temps moderne ma technologie tele nin ma a tɔ de gbelengbele ni teleba ni bɔlɔlɔ ko tele internet ko tele min dɔ ka bɛn o ma i bɛ an magbanin bɛ ka n ko la tɛrɛ nin bɛɛ la tɛrɛ dɔ ɲa kelen ma ɔhɔ o na kakuraya n'an sanbala komi temps moderne na an sanbala mɛn na ɔhɔ bɔn ɛɛ o n'an sanbala mɛnnu la kanbalu sira fɛ bɔn a n'o tiilu la ɛɛ kunun belebele ni wuriki kamasɔrɔ bibi in na ele bɛ se k'a fɔ ko mandenkalu k'alu ma karanba kɛ o tuɲa di ɛɛ alu la kan dɔ ɔ ko n'alu ma karan ne fewu kan wɛrɛ dɔ tuɲa tɛ o di mun na kamasɔrɔ dolu bɛ yen olu ye karan kɛ angilɛkan dɔ k'a ban pewu ka jabɛda ni fiɲɛ ni fɛn kɛ tama si t'o rɔ ɔhɔ mɔgɔ fana bɛ yen olu y'o karan ɲɔgɔn kɛ faransɛ kan dɔ mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ yen olu y'o karan ɲɔgɔn kɛ arabu kan dɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen hali olu y'o karan ɲɔgɔn kɛ siniwa kan dɔ o kɔrɔ k'a fɔ ko mirindi gbɛrɛ tɔlu la lɔni kan belebele kan ba ye minnu bolo yala o la kan olu birabankɛla adamadenya cɛ lamandi fɛ de adamadenya ka taa adamaden somɔyala lon min na habi tuma caman tuma caman ha mɛ ma sɛbɛn o dɔn angilɛkan dɔ minnu a ka dɔn mɛ ma sɛbɛn o dɔn arabukan dɔ minnu a ka dɔn mɛ ma sɛbɛn o dɔn minnu faransɛkan dɔ a ka dɔn mɛ ma sɛbɛn o dɔn minnu siniwakan ni kanba caman dɔ a ka dɔn ma ni an bɛna kan olu kalan ka jɔjɔnbɔn belebele ta kan olu dɔ o sisan an fana bɛ taa sɛbɛnni sɔrɔ o kɔrɔ le an na sɛbɛli o muran ne bɔrɔ le ɔ bɔrɔdɔ kolon ne bɔrɔ bɔrɔdɔ kolon mɛn o de o kɔrɔ le an kɛla k'o lafa an tɛ o lafa la an yɛrɛ la lɔnniya dɔrɔn na dɛ an yɛrɛ la manden culture n'a fiɲɛ ni fɛnw n'an lɔnniya o dɔrɔn tɛ dɛ ani an na somɔya ko ni adamadenya cɛ minnu lama nin dɛ kanba olu dɔ ka to k'olu yɛlɛma k'a bila an na kan dɔ kanba olu sila fɛ i komi faransikan y'o mɛn salala yala o le ka siya ba ye an na jamana nin dɔ yan ɔ n tɛna kuma bɔn k'o fara angilɛkan ma manden jamana fanba dɔ ɔ ka arabu ni angilɛ ani pɔrtugɛ ka o tugu o la kamasɔrɔ an ni tubabu mɛnu donni ɲɔgɔn dɔ ɛ olu le olu ɔhɔn nba nko don ko olu tamiri dɔ fo a ye a narɔ olu le fana dɔ eh, n'a ma ɲa eh, a bolokɔrɔ muran dɔ kɛ ni a lafa kɔ eh, kaliya rɔ o kɔrɔ n'an y'a fɛ ka nko bɛ muran mɛn di ka muran o lafa ka ɲa diyagoya eh, a tɛ se bɛn na fo an ye eh, an an narɔ n'a fɔra ko i narɔ a dɔ o kɔrɔ ko k'i nɔrɔ i nɔrɔ a ma o kɔrɔ a kɛra arabu di a kɛra faransɛ di a kɛra angilɛ di a kɛra tigɛ di olu ye adamaden cɛ lamandi kan de di sisan bi mɛ ni an ka surun ɲɔgɔn na dɔɔnin o kɔrɔ fo an ye an bila olu fana ma le walasa min bɛ olu la bɔrɔ kɔnɔ olu tɛ dɔrɔn k'olu jan kun ka o tɛ dɔrɔn ka jan kun k'an na bɔrɔ lafa ɔhɔ olu mɛnnu kɔni ko bɛɛ belebele ni eh, a ɲabɛrɛlu eh, lakuma a la kan ninnu kɔnɔ mɔgɔya lasabati kama o kɔrɔ bɛrɛ bɛrɛ n'a dɔ bɛnɛ alikolo ale ye lasabati kama ni adamadenya ye lasabati kama k'o mun bɛ bɛɛ ladɛnɛ ta ka na o di k'o fara an na bɔrɔ kan o sila fɛ fo ka kɛlan ko le nɔgɔya minnu sa an di tɛrɛ eh, lɔnniya eh, eh, woyo lɔbali kulankulanni ni a kolonkolonni dɔ bɔn sisan an bɛ kafa nin sɛbɛla waati min na o y'a sɔrɔ sɛbɛlikɛlan ko ma ban nɔgɔya la ba kɛ ɔhɔ o kosɔn a sɛbɛnnen bɛ yan ko fo ka sɛbɛlikɛlan ko fo k'o le o ɲabɔ fɔlɔ o kɔrɔ dakitilo ɔ ha ka taa se teleba teleba minnu ma ko fo ka olu ɲɛnabɔ mun na n'an sera olu ɲɛnabɔ la ni lɔnni kɛra ji woyola mɛ nin k'a fɔ ko a bɛ woyola ɔhɔ yala a bɛ woyola kan ninnu de sira fɛ ɔhɔ kanbaba minnu ni jabadalu ye kalan kɛla a dɔ o kɔrɔ lɔndɔ ko la ni lɔnni a bɛ woyola siraw de fɛ o de siraw n'i y'a fɛ k'o woyo dɔ fana bila i la kan ma i la sɛbɛnni ma diyagoya fo sɛbɛnnikɛlan ɲɛnama de kɛ yen ɔhɔ i bɛ se ka baara de kɛ mɛn na teliya bolo ma yala olu de bɛ dɛmɛ kɛ ka folon folon kura te ka bɔ kan olu ma ka a bila ila ila sɛbɛnni ma o kɔrɔ ka tradition lanɔya ni mɔgɔ da la bɔ kuma fɛ ɔrɔ ko ka woyo lɔbali o kɔrɔ woyo minnu ye kuran nin sɛbɛn a tɛ lɔ la n y'a susu kan kamasɔrɔ lɔni tɛ lɔ la fefefe fo ni hakili mɔɔ ma bɔn lɔni lɔni tɛmɛna jiriwa la le mɔgɔ lɔn k'o tɛmɛna siyala le o rɔ

ni mɔgɔ mɛn y'a fɛ ka sila sugu olu lanɔya i yɛrɛ ye ka lɔni ladi yɛlɛma i la k'a dɔn bɔ ko tɛkinoloji a bɛ o bɛɛ ladɛnɛ lanɔya magbala lu ɲɛ o kɔrɔ magba mɔgɔ min sera ka alu débrouiller magbala lu k'i magba k'i kɔrɔ k'i yɛrɛ kadama baara kɛli la baara bɛrɛ kɛli la bɔ ko tɛkinoloji bɛ lanɔya sisan o ɲɛ bɛɛ ladɛnɛ ma ɔhɔ yalɔ ne bɛ konakiri yan ten ten n bɛ n'a bɔnkɔrɔnɛ na yan bɛɛ n'a ta nasila kɛ lanɛ faransi karamɔgɔ fati o fana o bɛ a la jamana o kan yen karamɔgɔ jamɛ o fana bɛ fo suwɛdi an baden kelen fana bɛ fan wɛrɛ fɛ kɔnɔ ten ten an bɛɛ sinnen bɛ k'an tulomalɔ ɲɔgɔn na yala tɛkinoloji na mɛn kala o de yala mɔgɔ tɛ ban k'o tiri ko ɲuman na o ko la ɔhɔ kamasɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ an foyi ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ ni mɔni ala bɔ kuma fɛ a kɔnɔ ni mɔgɔ mɛn y'a fɛ k'i i magba ten ten baara kɛnɛ kɛ dɔ la ni ala sɔnna i tɔɲɔgɔn minnu bɛ dunya fan wɛrɛ fɛ i n'olu bɛ se ka bila ɲɔgɔn ma alu bɛ ko lu kɛ ɲɔgɔn fɛ yomi an bɛɛ kalan ɲɔgɔn kan de bɔn o don fisaya da o don fisayara nko ma o kɔrɔ tɛkinoloji kɛli ka kosow lanɔya o fisayara nko ma kosɛbɛ bawo a bɛna laɲumɛrɛnya ɔ ɲumɛrɛ dɛda firi kɔnkɔn nin bolo o kɔrɔ ko a bɛna elekitronise bɔn a tɔ de kɔnpanyi belebele bolo minnu minnu minnu ye baara so olu kan jɔnsa mirindi kurunna ninnu yiri ye lɔni ni melekuya lɔku mɛn na duya kɔnɔ ka a lawuli jɔ banba ni a sabati miiriya ma mɔgɔya mirindi lu ni ɲɔgɔn tɛ lakolokololi lakolokololi ko ɲuman sira fɛ sa nko fana di tɛdɛ baara ɲuman o miiri dɔ waleya ni a kɛɲɛli dɔ o kɔrɔ fɛn fɛn min tun n'a ka kan ka kɛ baara ɲuman di dunya nin kɔnɔ sɛbɛnni sira fɛ kan sira fɛ sa nko fana bɛ se ka tɛrɛ o rɔ ka mandenkalu fana ka olu fana lihala makafo pere ka lihala ma yɛrɛ ka ka ka ka tura somɔya la iyomi tɔli somɔya ni cogoya min na o la farafinna sɛbɛnsun gbɛrɛgbɛrɛ ninnu sisan an bɛna kuma sɛbɛnsun cogoya ni a lihala siyaman kan kɔnɔ an y'a fɛ ka mun de yira sisan n'a fɔra k'a fɔ ko karisa kɛnɛ o kɔrɔ de k'a fɔ ko jankaro t'a la bana t'a la o tuɲa de ɔ kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ ne ni ele ani karisa an bɛɛ kɛnɛ kɔni denmisɛnnin minnu bɛ an fɛ yan ka daminɛ san tan lolu mugan mugan lolu hali ka taa bi saba i bɛ taa sɔrɔ olu kɛnɛ ka tɛmɛ an tɔlu kan gberengberen kɛnɛya komi fununkɛya kanberenya jɛrɛjɛrɛ wala sifinya fari dɔ kɛnɛya jɛrɛjɛrɛ o de ye gberengberenya de o kɔrɔ o ye kɛnɛya sanfɛ don dɛ ɔhɔ kɔrɔ farafinna sɛbɛsun gberengberen nu kɔrɔ farafinna sɛbɛsun ninnu minnu minnu ka kɛnɛ minnu y'a a sifin de minnu y'a a fununkɛ lu de ɔhɔ an bɛ an y'a fɛ ka kuma o don de kan ten sɛbɛsun ninnu cogoya nin bɛɛ yirannen kɔ ani a lakɔlɔsi kɔ kɛnɛ kan alu sindi yɔrɔ lu dɔ farafinna fan ninnu ɲafɛ a bɛra ye ko sɛbɛsun minnu gberengberen ni alu kɛnɛ ka ɲa ani eh, sila bɛrɛ ye a kɔrɔ a la londɔ masɔrɔ sila kan ka a tala a kala lu la o kɔrɔ sɛbɛnni minnu ye y'a lɔn ni sɛbɛnni bɛ yen eh, o kɔrɔ le k'a fɔ ko a fana kala siyamanba le ye ɔhɔ misaliya la an nu fan ka bannen n ko ko nin na an ye mandenka de dɛ kɔni mandenka dolu olu yɛrɛ t'a fɛ le ka n ko ko kuma mɛn ɔhɔn ni n ko ko nana yiriwa ka fɔ se ko an na jamana ninnu eh, sira ka baara o rɔ yala o bɛ kɛ sababu ka gɛlɛya caman lase n'olu ma o kɔrɔ yanni n ko ye sira sɔrɔ o rɔ diyagoya fo ka eh, sira tigɛ la ɲɛ cogoya bɛɛ la ka na n'o bɛ se ka kɛ ɔhɔn bɔn o ye an yɛrɛ fɛɛrɛ de dɛ a n'o tɛ minnu fana la kan ye an fɛ an na jamana minnu kɔnɔ yan tana si t'a dɔ eh, hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko an bɛɛ ladɛnnɛn kɛra n ko fɛ mandenka bɛɛ kɛra n ko fɛ ko ka n ko la o koyi ke ɔ minnu fana la kan ye an fɛ yan ɔ kan olu kɛra an fɛ jamana taabolo ma i komi kunnasi kan o kan olu kɛra an fɛ i komi diina kan o kan olu kɛra an fɛ i komi belebele kan o wala kan olu kɛra an fɛ yomi jago kan a kɛra ɲa susu ma an na kan ninnu kɛlen ka alu lɔ alu sen kan a ɲa yɛrɛ yɛrɛ ma a siyaman dɔ dolu fana tilu olu ye o ye la alu se ma tɔrɔnbɔ ko le di ka alu ma taa an na dona o don o bɛɛ ladɛnnɛn ye kan kan kan kan kan na wuligi o bɛɛ ladɛnnɛn ye a kala a kala dɔ ye o rɔ a bɛra ye ko sɛbɛnni nima o yirika ma dama bɔ o rɔ sɛbɛnni minnu farafinna n'alu ka kɛnɛ n'alu gberengberen ko ma o ma siya o ma siya ɲa susu kan bawo an na farafin sɛbɛsun fanba tunu tunu kɔ fadɔkɛ tɛmɛnen na ɔhɔ a hɛ a balolen ɛɛ dolu bɛ olu ye ɛɛ kalo jenkɔn jenkɔn nin ma ten ten ɛɛ lelelele bɔn sisan sɛbɛnni camanba de sindira farafinna fadɔkɛ tɛmɛnen na o kɔrɔ siyɛkili tɛmɛnen na a kɔni siyɛkili tɛmɛnen olu fayida olu fanba an na sɛbɛnsun olu bɛɛ lajɛlen o labaara dabila dalen ɔhɔ komi nbaye sɛbɛnli bɛɛ k'a lɔn k'a fɔ k'o bɛ yen masaba bɛɛ k'a lɔn k'o bɛ yen basa bɛɛ k'a lɔn k'a fɔ k'o bɛ yen hakɛra se pɛlɛ la sɛbɛnli ma bɛɛ k'a lɔn k'a fɔ ko olu sinna ko na a bɛ min n'i y'a jateminɛ bi bi na i tɛ a foyi ye bɔlɔlɔ la o kɔrɔ le ko olu alu sinira bɔn bɔn minnu minnu tununna olu bɛra tunu minnu ma tunu fɔlɔ bɔn ko olu ye kalo le ma ten n'a fɔra ko kalo y'a lɔn eh, waati min ka surun saya waati la y'a lɔn o y'a terela le mɛn satɔ a t'a yɛrɛ kalama duya nin yɛrɛ kɔnɔ yan to fefefe ɔhɔ a t'a yɛrɛ kalama yan to o rɔ a di sa sisɛn ne a di sa kɔla le bɔn a kɔni a sabolo le ma fefefe o rɔ sɛbɛnsun minnu ma se ka tunu fadɔkɛ tɛmɛnen na fayida ko sɛbɛnsun olu ni alu bɛ yen fɔlɔ o siyaman bɛ yen olu kalo le ma ten o rɔ a kɛnɛ mansiya y'a susu kan k'a fɔ ko n bɛ n kɛnɛ gbiringbirin ha ten ten ko mansiya o kɔrɔ le dɔlu ye kalo jinkɔ ne ma ten ten ten lelelele dabilali kani o kɔrɔ ka alu sɛbɛn dabila k'a tɔ dɔrɔn to dɔfɔ kɔnɔ o kɔrɔ olu ye banbolo le ma k'a tɔ dɔrɔn to isituwari kɔnɔ yomin irogolofi lako ye ɲa mɛn kan ezipiti jamana kɔnɔ bɔn o ye tɛrɛ farawon la sɛbɛnli le ye o ni arabu sɛbɛnli bɛra na ka na ye tuma min na k'a ban pewu ɔhɔ o rɔ olu kɛnɛ dɔfɔ kɔnɔ ɲa mɛn kan ma farafin sɛbɛnni siyaman fana ten olu fana sabolo ma o dolu fana bɛra sa o ɲa le

eh, farafinna tilebe fan fɛ yan n ko ta ye o do le di ɔhɔ tilebɔ sɛbɛnni tilebɔ sɛbɛnni min fana gberengberen ye fɔlɔ o le ye gɛrisi di wala etiopi ɔhɔ ni an taara farafinna tilebe fana dɔ sɛbɛnsun kelen pe min fana ye ni ni y'a dɔn bɔn k'o le ye gɛrisi sɛbɛnni di wala etiopi sɛbɛnni bɔn n hakili la o la kunnasi bɛɛ ladɛnnɛn ye baara la alu ta o le dɔ ɔhɔ a sɛbɛnna la fɛn bɛɛ kan ɔ danfarabɔ mɛn an ta ni o ta tɛ an na kunnasi ma an ta lu dankun fɔlɔ k'a ta k'a lakaran ɔ kɔni jamanaden ninnu kɔni mandenkalu kɔni olu kɔni y'a dɔ o tuma alu seko jɛrɛ la fefefefe duya lolo kurɛni tɛ min lala kan ɔ ko kɔni n ko ni gɛsi sɛbɛnni la ɲɔgɔn ma ɔ sisan jamana baara la gɛsi sɛbɛnni dɔ fasayi o tuɲa di a ye jamana kɔnɔ a sɛbɛnnen fan bɛɛ fɛ hali la sanmakulun ninnu kan hali la tɛmɛsɛbɛn lu kan hali la yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kunnasi baara la fanba a ye bɛɛ rɔ ɔ kɔni n ko ma se o fɛn fɛn dɔ fɔlɔ ko kɔni ko danfara bɔ mɛn ye n ko ni o tɛ o ye le yo bɔsun ɛɛ joona lu ni bɔsun kɔlata lu tɛ ɛɛ sikasa bi rɔ ɔhɔ danfara bɔ mɛn n ko ni gɛsi tɛ o le ɛɛ munna kamasɔrɔ o daminɛra joona n ko ma daminɛ joona o dɔrɔn de ɔhɔ n'o tɛ dɔlu fana ye siya kɔrɔkɔrɔba le ye siya fangama le a ko ka d'olu yɛrɛ ye a tun tun alu ma mara o kɔrɔ jamana ma alu mara waati tɛmɛna etiyopi ɔ ni mɔgɔ y'a bɔ kuma fɛ wa mandenkalu fana farafinna tilebe dɔ yan siya kɔrɔkɔrɔba le bɔn fayida ni somoyara le kɔni sɛbɛnni ko de tun tonnen kɔrɔ an n'o an bar'o karan an na kafa gbɛrɛ dɔ ko an bɛnbalu la sɛbɛn sɛbɛnnibaliya k'o mali ma sɔrɔ kolɔnbaliya fɛ ni mɔgɔ min ka kafa o karan i d'a dɔn k'a fɔ ko an bɛnbalu kɛli sɛbɛnnibali di o ma kɛ tara di dɛ mun na k'a masɔrɔ sɛbɛnni bɛ ko mɛn ɲa mɔgɔ ma ten ten bɔn fayida sira tun bɛ alu bolo waati joona o la min bɛ se ka sɛbɛnni lɔyɔrɔ o o ta o fa pewu o le ka baara bɛɛ lanbe a tigi la o bɔ n'i taara masabon kɔnɔ o fɛn fɛn n'a bɛ kɛ mara koɲa di fayida o karan yɔrɔ ye yen n'i taara jelibon kɔnɔ fɛn fɛn n'a ye adamadenya dɔ tɛ tɛdɔbɛnni ɔhɔn ani jamakulu ni fɛn olu ani kusantariya ko lu ɔ jeliya koɲa bɛɛ lajɛlen yala o ɲamakala so kɔnɔla fayida o le y'o karanta ni mɔla bɔ kuma fɛ an bɛna tɛmɛ olu kan o kɔrɔ le k'a fɔ ko danfarabɔ mɛn ye an ni dɔw tɛ fayida bɔsun yira mɔlu la koɲa le bawo dɔ sindi bara fadɔkɛ bi yirika bɔ bi yirika sɔrɔ o kɔrɔ gɛsi sɛbɛnni o bara fadɔkɛ yirika jan sɔrɔ k'a tɛrɛ dɔ ma hali fadɔkɛ kelen sɔrɔ fɔlɔ n ko ta ma hali siyɛkili kelen sɔrɔ fɔlɔ wa sanji bi wɔrɔnwula ani dɔɔnin alu kɔni bɛɛ laɲɔma ye a bɛɛ la kɛnɛya gulengulen de fɔla aha ko ni kɛra ɲa susu ma alu fila bɛɛ ka kɛnɛ munna k'a masɔrɔ a bɛɛ balolen ten ten fɔlɔ dɔ fɔlɔ ko tɛ de n'i y'a fɛ ka n ko ɲini e de don bɔlɔlɔ la dɔrɔn i y'a fɔ k'a fɔ ko n ko ni ala sɔnna i bɛna a ye i bɛna mɔlu fana ye n'i y'a fɛ i ni wolu kuma fefefe ɔhɔ i n'alu bɛ kuma alu bɛna a yir'i la k'a fɔ ko alu alu ye n ko sɛbɛnni la k'a bɛ se ko ka n ko sɛbɛn ɔ kɔni y'a dabɔ a kama ɛɛ minnu sisan i komi an y'a fɔ ko basa sɛbɛnni wala o n'a ɲɔgɔn o n'a ɲɔgɔn wala masaba o n'a ɲɔgɔn wala nfayi i le y'a dabɔ a kama masaba ni nfayi olu bɛɛ ye an fɛ manden jamana mɛnlu de kɔnɔ yan i y'o sɛbɛn o lɔnba dɔ ɲini sisan tuma dɔ yɛrɛ n'i ma ɲa o lɔnba yeli kɔ dɛ minnu n ko kalanna i bɛna a ye olu de sira fɛ kamasɔrɔ olu de y'a fɛ an na kɔrɔlen fɛn kana tunu kɔrɔlen kura ni a kɔdɔma a bɛɛ kɛ yen ɔhɔn n'o tɛ k'a fɔ ko ka dɔ ye o fanga bannen nfayi la a y'a sɛbɛn la a y'a fɛ bɛɛ y'a kalan ka mɔɔ ye o fanga bani masaba la a y'a sɛbɛn a y'a fɛ bɛɛ lajɛlen y'a kalan a ka gɛlɛn i y'o mɔɔ ye ka sɔrɔ n ko ta ɲininin t'a dɔ an na manden jamana ni fɛn fɛn dɔ o kɔrɔ le ko a ni bɛ a la fefe fefe bawo cɛmɔ ni kamalen ba kaɲa doni ta dɔ bɔn cɛmɔ le ba ɲani cɛmɔ le ba ɲani ko ni kamalen dɔ ni cɛmɔgɔ kanyara dɔfɔ dɔfɔ ɲalɔn ni a dan tɛ dɔ kamalen ne ba ɲanɛ o lɔ ɔhɔn a fɛ ka kuma gɛsi ani n ko a fɛ ka kuma o de kan ko ni gɛsi kɛra cɛmɔgɔ di n ko ye kamalen di n'alu fila kanyara dɔnni ta dɔ komi ka farafin kan nu sɛbɛn o kɔrɔ kɔrɔman o ba ɲanɛ fasa ye o tuɲa o tuɲa aha ko ni eh, cɛmɔ le eh, ko ni kamalen eh, don ni cɛmɔ kanyara eh, dɔfɔ ɲalɔn dɔfɔ ɲalɔn ni eh, a dan tɛ rɔ Ah, o tuma ko kamalen k'o le ba ɲanɛ hali ni m'o ta dogorɛ ma bibi nɔ mɛnu nɔ n ko karanna i y'a sɔrɔ wo mɛn kala manden dɔfɔ rɔ i dɔ hali na eh, eh, cɛkɔrɔba kɔbɔkɔbɔ dun tɛrɛ yen u tɛ o kalama dɔ fiyefiye o kɔrɔ le k'a fɔ ko eh, n ko karanna lu rɔ alibɛ aliba bɛ ɲini ka ɲa ɲa jɛrɛ jɛrɛ ma ka tɛmɛ an na mɔkɔ- mɔgɔkɔrɔbaw siyaman kan ni bɔra bɔ kuma fɛ bawo ɛɛ ko man tɛ ɛɛ kamere ɛɛ dɔ donnen ɛɛ sera a bɔsun ni a bɛnbalu la ɛɛ kodɔgbɛ ɲɔgɔn kɛla ɔ ka tɛmɛ ɛɛ a tuma ɲɔgɔn kan mɔgɔ b'a o gusinama ye o rɔ o de kɛ ɛɛ koba de bɔn ko man tɛ bɔ mɛ n ko karanden nu alu kɛra le hali ni fɛn min bɛɛ ladɛnnɛn kalama de lɔnni sira fɛ n ko rɔ mun na kama sɔrɔ bayɛlɛma minnu kɛla dalamina minnu kɛla lɔnni minnu ye sɛbɛla tuma caman o ɲɛnama le tala ka na a di n ko dɔ ten min ba siyaman kalan o rɔ o di se ka kɛ ko siyaman kalama hali mɛn si bara janfa o tɛ kɛ o tɛ o tɛ ko su olu ɲɔgɔn lɔn o kɔrɔ n ko siyɛkili kelen a m'o dafa fɔlɔ ni mɔgɔ nana i lɔ n ko siyɛkili fila ni saba ma o rɔ lomɛ ɔ tuma dɔ ala sɔnna u bɛna kɛ ko wɛrɛ ko siyɛkili fadɔkɛ fadɔkɛ fadɔkɛ alu hakɛ to n ko ma fadɔkɛ kelen bɔ munun ɔ kɔni a fadɔkɛ dafala tuma min na fila saba naani kɔni mɔgɔ min nana a sɔrɔ dunya kɔnɔ waati o la i bɛna ye a bɛna kɛ koba de ye a ɲa jɛrɛ jɛrɛ ma kɔni nin bɛɛ n'a ta sɛbɛsun eh, kalobaatɔ lu ni eh, moyi sankura lu eh, kɔni ye alu mafoyinfoyin kan gure ɲafɛ kɔni an ko an bɛna n ko ta nin ɲɛfɔ ka gɛsi sɛbɛnni fɔ ecopi sɛbɛnni ko kɔni ko bɛɛ ladɛnnɛn na ta farafinna sɛbɛnni min ye kalo ma ɔhɔ ni alu tɔ ye dadɔ ten fɔlɔ alu ma ban sa la pepe pepewu ani farafinna sɛbɛnni kura minnu fana ye wuli kan an na farafin bere na yan o kɔrɔ minnu sindi dɛ n ko sindi kɔ a olu fana kɛlɛ jɛrɛ jɛrɛ le ye wulukulo wulukulo ten ten u lɛ mafoyinfoyin kan alu bɛ se ka alu kun na bɔ ɲa mɛn kan ɔhɔ munna kamasɔrɔ adamaden bara se waati le dɔ nin duɲa bara sen na teliya mɔli tɛ silam to ka ko si dɔ kɔnɔ mɛn tɔnɔ tɛ kɛnɛ kan o rɔ ni ile wulida yɔrɔ k'a fɔ ko y'a fɛ ka i la ko ladon adamaden kɔrɔtɔnɛ belebele wolu le kun dɔ o tuma i ni baara jɛrɛ jɛrɛ de i ni sɛdon jɛrɛ jɛrɛ a bɛ le yomi n ko fana ye mɛn kan ne ko fo k'a ladon mandenka bɛɛ kun dɔ le ko an na kan bɛ sɛbɛla ko an fana bɛ se ka karanyɔrɔ lu dayɛlɛ an fɛ an bɛ se ka eh, jabira lu lɔ an bɛ se ka an na ko bɛɛ kɛ an na n ko dɔ ɔhɔ yala n ko ye taama ɲa mɛn kan o de o ka fisa bɔ mɔgɔ siyaman bara n ko la ko lɔn karanyɔrɔ lu bɛ yen ɔhɔ kɔnɔ eh, mɔgɔ mɔgɔ ma mɛn la ko lɔn fɔlɔ sɛbɛli mɛn sɛbɛli kudalama o de ɔ o kɔrɔ baara jɛrɛ jɛrɛ olu ma fɔlɔ ɔ n taara kuma mɛn ni kalo ma bɔ olu yɛrɛ satɔla le o tɛ se la wulila ko ba bɛɛ b'a bi la ni mɔgɔ la bɔ kuma fɛ

an ye n ko ko mɛn ma nin n ye a ɲinina mɔgɔya lasabatibaa bɛɛ fɛ ka a sɛbɛsun sindi kun ɲa ye n ko sɛbɛli sindinɛn kun mɛn na an y'a ɲinina bɛɛ fɛ bɛɛ y'o ɲa ye a sindibaa ta ɲa ma ɔhɔ ka ɲa ye ɲa ye gwɛrɛ tɛ dɛ karamɔ solomana n'a sindila hakilila mɛn na ani wɔnike mɛn na ka kɛ wɔnike olu kalama ɔhɔ ka baara n ko dɔ ka bɛn kɛɲa olu ma k'a lɔn kanke di mɔɔ ka kan mɔɔ eh, mɔɔ kan bɛɛ di se sɛbɛla mɛn na an y'a lɔn k'a fɔ ko système ne wala kanke le adamaden kan bɛɛ ladɛnɛ wala a fanba bɛɛ sɛbɛ- bɛ se ka sɛbɛ mɛn na katɛrɛtɛ farafinna kan kanmaserema lu ma o kɔrɔ kan mɛn nu ni kanmasere bɛ alu la ɔhɔ olu le sɛbɛ ka di a dɔ a ɲa jɛrɛ jɛrɛ ma ani ko kanke le fasayi kɔni manden forobakan tɔ le lanɛ a kun a sindibaa bolo yo a ko o yira ɲa mɛn o rɔ n ko fana kɛli k'a fɔ ko eh, kanke le o kɔrɔ sɛbɛli eh, système écriture le ɔhɔn sɛbɛli kanke le o kɔrɔ tɛ de k'a fɔ ko a fɔ ko n ko ko eh, o tɛ manden forobakan tɔ di karamɔ solomana ko le ko manden forobakan ne tɔ ye ko n ko an ye kan mɛn fɔ la ko kɔnɔ ale n'a la sɛbɛli labɔla a la sɛbɛli kanke o a na o tɔɔla la an na an na kan tɔ le la a bɛ le sisan yomi samori ture yala bɛɛ k'a lɔn k'o tun bɛ an fɛ yan sunjata keta bɛɛ k'a lɔn k'o tun bɛ an fɛ duɲa rɔ yan ɔ da mɔnsɔn bɛɛ k'a lɔn k'olu tun bɛ an fɛ duɲa rɔ yan kɔnɔ bi n'i taara an na jamana lu kɔnɔ i bɛna da dolu sɔrɔ o kɔrɔ i bɛna kan dolu sɔrɔ olu tɔɔlanɛ sunjata la u tɔ lanen babɛnba lu la u tɔ lanen damɔnsɔn la u tɔ lanen seku ture lu la u n'a ɲɔgɔn dɔlu ɔhɔn k'a la kan sira dɔlu bɛ an na jamana fan dɔlu dɔ i bɛ taa sɔrɔ u tɔ lanen alu la fana o kɔrɔ fɛn ye tɔ lala fɛn na fasa ye a fila bɛɛ kɛla ye ɔhɔn kɔnakiri yan daa dɔ bi yan komi a tɔ de soromaden la daa dɔ bi yan sɔrɔdasi lu la daa dɔ bi yan a tɔ le k'a fɔ ko daa samori kɔrɔ kan samori ture kan samori ture daa samori ture ɔ kɔnɔ u t'a bali ko samori ture yɛrɛ ko ko ko ko ko o ye samori ture bɛ yen an y'a la dɔ fɔ karana kɔni kan fana tɔ lan'a la nba an na sɛbɛnni kura ni sɛbɛnni kan kelen o tuyan tɔn bɛ y'a la k'a fɔ ko n ko ɛɛ an na kan tɔ le tanen karamɔgɔ solomana bolo de k'o la la o rɔ ni mɔgɔ min k'a fɔ ko a b'a fɔ ko n ko ko kan de a kan ye manden foroba kan ne ma o de ni mɛn fana ko k'a fɔ ko sɛbɛnni dɔrɔn de a kan ye ɛhɛ manden furuba kan tɔ tanen k'a la sɛbɛnni kan k'i mɛna a kan o le ma o rɔ tɛ ɲɔntɔ tɛ ɛɛ pafɛda olu fila bɛɛ bɛ se o bɛɛ bɛ se ɲɛfɔ la a tɛ ɲɔn tiɲɛ la fiyewu fiyewu o rɔ ko tɔma ɲɔn ɛɛ tɔ ɛɛ tɔma ɲɔya ɛɛ ko o le ye alu ni ɲɔn tɛ o o don tɛ a foyi tɔɔrɔ la fo ni a ka ɲɔn ɛɛ fanka don o kɔrɔ o tɛ kojuu di alu ye ɲɔn fanka don na le ɔhɔn ko ni mɔɔ kɛli le sa k'a miiri k'a fɔ ko n ko sɛbɛnni sɛbɛnni kan kelen di o tuma ko kan tɛ pewu ɔ yala o le ka manden foroba kan ko sen bɔ ko lu dɔ pewu ɔhɔ wala ɛɛ n'a fɔra ka ko n ko manden foroba kan de ko ye sɛbɛnni ko tɛ ɔ yala o le namara de mɛn ka ɲi o le n'a fɔra ko n ko sɛbɛnni kan kelen munna kama sɔrɔ a tɔ le ko n ko mɛn na sɛbɛnni sindila o na tɔ mɛn lala la a kɔni a na tɔ mɛn lala la o de a na o ta la manden furuba kan ne ma ɔhɔ o rɔ tɔma ɲɔma le yomi ele ani i tɔma ɔ ne tɔ le ko baba arafan jane baba arafan jane n tɔ lanen benbakɛ mɛn na o fana tɔ ten ne o rɔ a tɛ a tɛ tana di an fila bɛɛ tɔ ye kɛ ten ko baba arafan jane fana n b'an kɔ an na sɛbɛsun nin sekoya lɔn na bibi in na n hakili la an bɛna n ko sɛbɛsun suya lɔn a sekoya lɔn an ye silagbɛ latelen sɛbɛnni ko dɔ mutu o kɔrɔ hali an ma an yɛrɛ kuma yɛlɛma mutu k'a fɔ n ko sɛbɛnni bɔnen latɛn sɛbɛnni dɔ ba wala arabu sɛbɛnni dɔ ba wala sɛbɛnni su ɲuman de dɔ wala an ye kuda ladan wala mɛn y'an bolo na an y'o dɔbɛn o ko hali an m'an yɛrɛ sɛɛ a tɔ de o ko su la mutu an ye silagbɛ le latelen an kana na sila jɛnkɛ mutu de an ye wa silagbɛ kan min di an mako ɲa k'o daban ɔ ka an yɛrɛ sɔrɔ eh, nɔmasayi ni eh, munumunu nɔ dɔ la o kɔrɔ le an y'an bolo bɔ ko bɛɛ la ka sila gbɛ mina mun na kamasɔrɔn ka y'i latɛn sɛbɛli tada lomɛ ka an na manden kan minnu sɛbɛ a dɔ hali bi minnu o de ye yɛlɛma yɛlɛma yɛlɛmani de la hali bi minnu o de ye yɛlɛma yɛlɛmani de la ɔhɔ o rɔ an kana sɔn fewu ka o yɛlɛmani yɛlɛmani sugu ladon nko dɔ bi an y'a sɛbɛla karamɔgɔ solomana t'a sɛbɛla kɛɲa mɛn dɔ bi an ɲɛna k'a fɔ ko an y'o yɛlɛma wala an y'a sɛbɛla kɛɲa mɛn dɔ sisan sini ka na fana ko an y'o yɛlɛma k'a sɛbɛ ɲa gbɛrɛ ma nafa susu t'o la o rɔ ni a ye an mako ɲa la a bara ban mɛn di an mako ɲa an y'o daban k'an yɛrɛ sɔrɔ nɔmasayi ni munumunu nɔ dɔ la an y'o dabila sɛbɛsun ninnu ɲɛfɛ an y'o dabila pewu waleya wo le dɔ ye a ko ko waleya wo le dɔ ye kɔnɔ dɔ waralen suwandi de ye sɛbɛsun nin dɔ n'an n'an bara kɛɲa o kan wo le ye wo le le le wo le ye fɛn dɔ yiriwa la a ɲa yɛrɛ yɛrɛ ma a kana k'i ɲɛna ton kɔdɔ di fewu ko ile tun ma don a dɔ a dɔ fɔlɔ bɔn a kana kɛ mɔgɔ fana ɲɛna bɔn ɛ ne bɛna kumaya ɔ diinɛ nin de kan ka nin kalan don i kana o kɛ dɛ n'i bɛ se ka dɔ kalan dɔ kalan fasayi o fana tɛ diinɛ ninnu kalanni bali la ɔ a bɛ ɲa ɔ o fɔ kun ne bawo duɲa ladan tɛ bi di ɔhɔ n ye nin fɔ n ye nin fɔ sɔɔla manden mirindi le ye o kɔrɔ kuma mɛn nin fɔ kan nin an y'olu fɔla mandenkalu de ye ɔ a kan bɛɛ ladɛnɛn ye kani ɔhɔ bɔn dɔ bɛ se k'a fɔ sisan ɛɛ ne ye bamanan de ye wala dɔ b'a fɔ sisan ne ye mandenko le ye wala dɔ y'a fɔ ne ye maninka de ye wala ne ye jula de ye bɔn k'a la ka fana o kelen kelenna fɛn fɛn o de ɔhɔ tɔ misɛn misɛn misɛn misɛnnin siyaman ba le o kelen bɛɛ la dɛrɛ na lamala n'i taara bamanan na bɔn i bɛ a sɔrɔ sisan k'a fɔ ko segu kan wala bɛlɛdu kan tɔ tɔ t'o la o di se fo kan tan n'i wara maninka la o bɛ taa fo kan tan n'i wara mandenko jamana rɔ o bɛ fo kan tan n'i wara jula jamana rɔ o di se fo julakan suya tan ɔ n'an k'o tan tan tan olu fara ɲɔgɔn kan ɛ manden foroba kan kelen o wa kɛ fo kan binaani yala o ka siya de ɔhɔ nba tubabulu ye kɛɲa wo le fɛ wo le duman kɛɲa wo le ye wala mɔgɔ mɔgɔ fana ni a t'a fɛ farafinna ye sira sɔrɔ wala an na wuriki an ye sira sɔrɔ teliya bolo ma o de ye kɛɲa wo le fɛ y'a mɛnna o de dɔ ko farafinna kan wo le fo kan waa fila ni kɔ a kan waa fila ni kɔ o bɛ kɛ tuɲa di kɛ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko maninkakan ye kan tan de ye bamanankan ye kan tan julakan ye kan tan mandenko ye kan tan i b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kan bi naani kan bi naani o la ni maninkakan ni manden foroba kan kɛra ɲa o kan i ye na fila kan ma i ye na kɔrɔbɔrɔ kan ma an na kan kan i ye nin yɛlɛw kelen kelenna ma k'a sɔrɔ u bɛɛ ladɛnɛn fana fɔɲa tan tan tan tan de ye yala a bɛ waa fila bɔ yɔrɔ ɔhɔn ne kɔni y'a yela le mɔgɔ min ye farafinkan jatela ɲa o kan o le yo min cɛ kelen muso naani de y'a kun a muso kelen kelenna bɛɛ fɛ den lolu lolu o la o ka kan ka bɛn den mugan de ma n'i ye cɛ ɲininka ko cɛ ko den jeli d'i bolo o y'a fɔ k'a fɔ ko den mugan de y'a bolo an y'a sɛbɛn ko den mugan de y'a bolo ɔ i ye a muso kelen kelenna ɲininka ko den jeli jeli de ɛɛ e de bolo o d'a fɔ ko lolu i y'o sɛbɛn o la lolu k'o la mugan kan mugan lolu ka muso kelen fana o fana ko lolu l'ale bolo dɔ fana ko lolu l'ale bolo dɔ fana ko lolu l'ale bolo yalɔ n'i ka muso la lolu lolu ta yalɔ o fana tɛ mugan de di ba k'o la cɛ la den mugan kan o la den bi naani o la ne y'a la kanko jate bɔ jate na la kɛɲa suw de lɔ o la hali an m'an yɛrɛla don kuma yɛlɛma suw lɔ ɔhɔn o kɔ farafin an ye kuma min fɔla nin fɔ ka mandenka le fɔlɔ ye ka ban k'a fɔ farafin tɔ bɛɛ lajɛlen ye o kɔ duɲa miirindi tɔma ye Bon ala ma ali ye a mɛn k'a a mira k'a kɛ ten k'a kɛ ten k'a kɛ ten amina ahan ɛɛ sisan an ye bi ta lalɔ yen ten an bɛna misɛn bi naani ani fila kɛ n'ala sɔnna an bɛna a tɔ kɛ ɲininkali di ɛɛ sini an bɛna a damina kumada gbɛrɛ de la mɛn tɔɔ ko nko sɛbɛsun bɔju nko sɛbɛsun bɔju ɔhɔ bɔn nin fana ye kumada kɛnɛ de di bɔn n'i ka dolu ɲininka o la fɔ ko tama si t'a dɔ ko a bɔnɛn nko sɛbɛli bɔnɛn arabukan de dɔ n'i ka dolu ɲininka o d'a fɔ k'a fɔ ko a bɔnɛn latɛn sɛbɛli de dɔ tama si t'a dɔ n'i yɛrɛ ka dolu ɲininka ɔ o dolu yɛrɛ o dolu yɛrɛ bɛna kutuba yɛlɛ ka ban ko ɛhɛ a tɔ de ɛɛ farawon sɛbɛli k'o de dɔ tɔmɔnɛ ka ɛɛ nko ladan o dɔ ezipiti ɔ ko ka a lana an bara farafinna telebe jamana nin dɔ yan ɔhɔ nin bɛɛ ladɛnɛn ye fɔla o kosɔn nko sɛbɛsun bɔju o ye kumada kɛnɛ de di an bɛɛ ladɛnɛn ka kan ka kɛ mɛn kalama ɔhɔ munna sa an ni se ka nko makankan ka nko defan ɔ o tuma an ye dan na yan ten ka na silakɛ fo ka baden bɛɛ ladɛnɛn fo o tuma an ni jɔ
ka jɔ banban ka wuri k'i ka taama Bamanan ka sabali. Ala ka mɔgɔ jɔ juma Ah, ka bama ka taama. Eh, musa dunya ka ne Naamu naamu.
eh, ka hakɛma dali ɲini i fɛ Awɔ, naamu naamu. Eh, an karamɔgɔ sila ye a a karifalen ne na ko ka eh, laseli dɔ lase balimaw ma i bɛ hakɛ to ka se ka sira ɲini i fɛ ka kɔnkara ɲɛ ka bɛn n'a tuma deguli ma ani tun jɛna n tun bɛ fɛ ka a eh, laseli lase balimaw ma eh, aa ah, o tɛ baasi ye ah. ale bi taa i ni ce ala k'i sara ni hɛrɛ ye ale bi sara k'i sibama ala k'i mɛn an ɲa fɛ jɔ bɛ balima bɛɛ lajɛlen ma kara hakɛto i la kumaburu dayɛlɛ i la kumaburu dayɛlɛ naamu ayiwa jɔ ye balima bɛɛ lajɛlen ma karanta la an b'an karamɔgɔw fo la k'aw bɛɛ lajɛlen ni jɔ an n'aw balimakɛ de don Musa Dunbiya Nko wuriki dɛ laseli kalati eh, laseli nin bɔla an ka mabunyata le yɔrɔ n'o ye an ka kantigi sɛrɛkɛ ye Mabunyata Ali Sila eh, ko k'a lase balimaw bɛɛ lajɛlen ma eh, an bɛ kan ka karan kɛ yɔrɔ min na ten an bɛɛ lajɛlen b'a kalama eh, karan ni a bɛ kan ka kɛ sababu dɔw de la ni o ye zumu tagasira ye eh, tuma tɛmɛnin na an tun y'a lase n ko zumu banna eh, nka o laseli kɔnɔ ma wari ma sara mɔgɔ si bolo fo karamɔgɔ yɛrɛ de ye a bolo bila jufa la ka zumu sara an bɛ kan ka karan kɛ o zumu de la ten ah, an karamɔgɔ ali ko ka a la an bɛɛ lajɛlen wɛlɛ kan ko o ye ko ye ko min ma maloya ni barisa karamɔgɔ a ye yɛrɛmabɔ kɛ yɛrɛmabɔ cogo bɛɛ lajɛlen na fɛn fɛn b'a se la a y'a bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka an lakaran nka min kɔni bɛna bila bɔlɔlɔ ko sira ma an ka an jija cogo bɛɛ lajɛlen na fabadenya yɛrɛ kɔnɔ ma maninkaya yɛrɛ kɔnɔ ma an ka o jɔnɛ ta a ko a kɔni a bi faamuya ka bɛn ni tuma cogoyaw ye barisa laseli kɛla siɲɛ fila a kɛla karankɛyɔrɔ la ka tila ka a lase kuruba fɛnɛ kan ahɔn nka wari ma ye donc o sira kan ko an k'a faamuya k'a fɔ an tun ye zumu min san n'o ye san kelen ta ye o kɛra k'a sɔrɔ karamɔgɔ bɛ Ezipiti a yɛlɛma min don kɛra lajinɛ sisan an bɛ kan k'a sara karo karo karo donc an ko o bila an ka jate la ko k'a la balimaw bɛɛ lajɛlen kan ko a tuma ma tɛmɛ fɔlɔ ni min se kɛra min ye an bɛɛ lajɛlen ka an jija karamɔgɔ yɛrɛ ka payipali fɛrɛtɛ bɛ yen ni mɔgɔ min dɔ bɛ erɔpu yan de ni o bɛ se k'a lase karamɔgɔ ali sila yɛrɛ ma o b'a lase karamɔgɔ ali sila ma ni min bɛ manden mali la o bɛ se k'a lase karamɔgɔ masire ma ni min bɛ manden lajinɛ o b'a lase karamɔgɔ lamini sise ma ni min bɛ manden gben kɔgɔjida la o b'a lase manju kamara ma ni min bɛ manden ganbi o b'a lase karamɔgɔ umar jakite ma walima i b'a lase karamɔgɔ alimami kamara ma ɔhɔn komi an bɛɛ lajɛlen bɛ olu ka fɛrɛtɛw lɔn a bɛ kɛ yɔrɔw kan eh, nin de tun bɛ karamɔgɔ ali sila fɛ ka a la kuru senfon bɛɛ lajɛlen wɛlɛ kan ah, hakɛto b'a kan sali ala muhammed

wala san sara ye joli le di ɔhɔn ɛɛ e bɛ hakɛ to ɛɛ an fɛ yan yala zumu yɛrɛ bɛ labara dɛda min fɛ kɔnpanye min fɛ san sara nin ne ɔhɔn an bɛ sarali an bɛ mɛn sarala ko san na yan fɛ bɔn fayida o ye u lɔnnen bɛ bɔlɔlɔ le ma Hmm. u lɔnnen bɛ eh, bɔlɔlɔ le ma Hmm. Ah, bɔn bɔlɔlɔ ta o o le ye eh, n hakili la a bɛ taga k'a sɔrɔ bɔlɔlɔ ye jeli di yan ɔ faranjinɛ faranjinɛ eh, waa kɛmɛ loolu ani waa bi saba bɔn fɛra o i bɛnna bɛ taga fo dala bi loolu jate ani dɔɔnin karo dala bi loolu san kɔnɔ karo karo karo kɔnɔ karo kɔnɔ karo kosɛbɛ i k'a lɔn jama ye hakɛ to i ko an karandennu mɛn bɛ yan mɔgɔ bi saba n y'a mɛn mɔgɔ bi saba ni fila ni karan ye dira a ma gbansan na kɔni karamɔkɛ yɛrɛ n'a bolo bila la jamana kɔnɔ ko ka eh, zumu lasara o kuma cayara a fɔra siɲɛ kelen fo fila fo saba a ɲana a ye dan ɲɛna kɔni an bɛɛ b'an seko kɛ eh, k'a kɛ fabadenya ni fakankan karan kama kɔni ka ko ɲin a kana lasi yan kɔrɔ kɛ ko an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka k'a sara kosɛbɛ Ah, walahi a ko kɔni kuma ka ca Ɔhɔ, ɛɛ,
fɛnkɛ an na ɛɛ, bɔlɔlɔ kɔgbɛ le filɛ. Ɔ, minnu bɛ minnu mɔgɔ joona minnu nara karankɛyɔrɔ la ɔ yala olu le bɛ nin n hakili la mɔgɔ kura caman bɛ yan sa minnu tɛ yan baasi tɛ so dɔfɔ ko le hali bi minnu ni minnu bɛ yan a tɛ tana di ɛ ni minnu tɛ yan alu ye alu jiya ni alu la gbelengbelen fɛrɛtɛ lu ni alu y'o di walasa an bɛ se ka alu fara kɛnɛ kan dɔfɔ le a bɛ a bɛ mara le a bɛ mara nafa nafa jama bɛ a la munna kamasɔrɔn an ye baara daminɛ tuma jan dɔ la y'a lɔn waati jan na an sera ka n ko bila iphone ni fɛn ni fɛn na ɔhɔ bɔn n'ala sɔnna a tɛ mɛn a kafa bɛna bɔ ɛ ni mɔgɔ min ye kɛnɛ nin filɛ i bɛna ye ɛ n ko sɛbɛnni mankan bɛ mɔɔ dɔw bara mɔɔ dɔw mankan b'a bara a bɛ kuma da tugun n'i tɛ kuma la please
ɔhɔ misaliya la ɛ nin nin nin nin tuma mɛnna kosɛbɛ an ye baara joona min kɛ ni n ko sera ka bila iphone la ɛ Eatoni kɔnpanyi bolo ameriki o kɛra sabu di bɔn n ko sera ka labaara kɔfɛ android ni baara yɔrɔ caman na bɔn fayida mɔgɔ min y'o kɛ o waati la mɔgɔ bi wɔɔrɔ ani segin kɔnin waati o la an tun tɛ se ka mɔɔ lu eh, jiya bɛɛ sɔrɔ wala ka alu la sanbatɔ adrɛsi ni fɛn sɔrɔ a kɔni minnu ye baara kɛnɛ kɛ waati o la a mɔɔ dɔ le filɛ nin karamɔgɔ ibrahima tarawele ale bɛ new jersey ameriki ani karamɔgɔ lamini dabo ale bɛ azi jamana la ani karamɔgɔ nuhan sanɔ o fara de karamɔgɔ jibirila kan olu le tun bɛ a ko ɲɛ waati o la bɔn mɔgɔ min ye baara kɛnɛ nin kɛ waati la bɔn mako tun bɛ kumaden kumaden kewulu kewulu tan miliyɔn miliyɔn tan mako tun bɛ o la n ko sɛbɛli dɔ k'a di Eatoni kɔnpanyi ma ɔhɔn o baara mutusa fayira o ɲininen tun bɛ waati o la fayira dala waa mugan eh, dala waa mugan jate kɔnɔ waa mugan ni fila sera ladɛ la o waati la ani faran jinɛ eh, fayira kewulu saba ka baara belebelew kɛ hali bi o mɔɔ lu tɔɔ bɛ yan fɔlɔ a n'alu la sanbatɔ n'alu la fɛn bɛɛ o ye kelen fana eh, microsoft ko mɛn bɛ sen na n hakili la alu hakili b'a la n hakili la alu hakili b'a la an y'o kela lase badennu ma mɔgɔ min ye sera ka wori sara o rɔ ka daminɛ dɔrɔmɛ kelen ma hali ka taa se dala waa kelen ma wa o mɔɔ lu le fana sɛrɛdɛ filɛ nin wa ni mɔɔ taanin bɛ fo mɔɔ waa fila ni kɔ ɔ baara kɔni fana baara bɛ senna a ɲa jɛrɛjɛrɛ ma baara bɛ senna kɔnɔ mɔɔ mɔɔ n'a sɔrɔ n'a la a bɛɛ bɛ yan o rɔ an t'a fɛ an ye ko kɛ bi eh, o ye kɛ a bannen de k'a fɔ ko an baden ni an mɔden minnu bɛna na kɔfɛ eh, ko o ye kɛ o tununnen de a dɔfɔ ma fɔ a jiyama ye foyi an t'a fɛ o ye kɛ tun an y'a fɛ la a bɛɛ sɛbɛnnen ye kɛ a bɛɛ fana maranen ye kɛ o microsoft ko fana la mɔgɔ minnu tun bɛ yen o le nin o denninnu bɛ a la mɔgɔkɔrɔbalu bɛ a la cɛnu bɛ a la musolu bɛ a la o kosɔn dennin ni musolu o la fɛnkɛ de la a bɛ jabiya musolu bɛ bolo bɛrɛ fɛ denmisɛnnu olu bɛ bolo numan fɛ kamasɔrɔ dolu ye alu na den de bɛɛ ladɛnɛn sɛbɛ bon bi ɛɛ an ye kalan nin fana daminɛ a sanji kelen de mɛ bon an kɔni an sera ka baara kɛnɛ kɛ munna an ye an na jamana lu ɲɛwala lu an ye o baara kɛ n hakili la ali ye o kalama bon o bolo ma kɔgbɛ mɛ ladanɛ nko kalan wuriki dɛ ɲɛ

kono ni paypal le ɔ paypal ni sila le mɛni ɔhɔ kɔni tile fila nin na ɛɛ perekenen do bɛ paypal la pereke do bɛ paypal la kamasɔrɔ a ɲininen sɛbɛn do fɛ an bolo ko an ye na o di ɔ o ma se ka layɛlɛ fɔlɔ ɔ o ma se ka layɛlɛ fɔlɔ kɔrɔ hali mɔɔ ma fɛn bila paypal nin na tile fila nin na fɔlɔ ɔ tɔ nin bɛɛ ladɛnɛn ka ɲi ani minnu sanbatɔ ti yan i komi karamɔgɔ alimami kamara ɔhɔ n'i b'a fɛ k'a ce o sira fɛ baasi tɛ ɔ o bɛ ɲa ni ala sɔnna ɔhɔ ani gbe kɔ yida fan bɛɛ la o don baasi tɛ o tuma o le nin mɛnu jiya ti yan alu i jija ka alu jiya la na ani alu la gbelengbelen firɛtɛ walasa alu bɛ se ka fara kɛnɛ nin kan yan an y'alu fo la ni jɔ Barika, ba- ba- karamɔgɔ kuma bɛ n fɛ kuma dɔɔni ye n bolo eh, n b'a fɛ ka min fɔ Birama Fati Suwɛdi naamu nin laseli nin nin de ye siɲɛ fɔlɔ ye k'a bila ne tolo kan an tun man yen an tun tɛ yan an ye mɔgɔ kuraw de ye naamu maloya tɛ ko o ko a bɛ daminɛ yɔrɔ dɔ de la min kɛra nin zoom ko nin ye n kɔni bɛ min fɔ la ganbinkaw ye o le ye ko komi i yɛrɛ y'a fɔ ko alimami kamara ni umaru jakite ɲɛ yɔrɔ minnu bɛ afiriki an bɛna olu sen bɔ yen mɛ annu min bɛ erɔpu an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka k'an seko kɛ nin ka taa nin alimami kamara la ni kalanfa karamɔgɔ kaba jamɛ dunyara ale de ye kanti ye n'a dunyana an ma an bɛ se k'an seko kɛ ni kalanfa alimami kamara taabolo ma n'ala sɔnna o tɛ kalasi jinɛ mandi n'ala sɔnna ni ani kalanfa kɔni bɛna kuma a la dunya kan an ka kanti karamɔgɔ kawa jamɛ naamu a kɔni kɛra o de a kɛra o ye fefe fefe o man kan ka kɛ fɛrɛkɛ fefe n'ala sɔnna jɔ a bɛ an bɛɛ ni jɔ i y'a lɔn an na ko nin dabɔlen bɛ kalan de kama fanka kalan de la ɔ ka tɛmɛ ko bɛɛ kan o kosɔn an ma kumalu ye tuma siyaman ka masɔrɔ an ko wari sira mɔ ka wari mɔ ma wari sira o tuma kana kalan yɔrɔ dɔrɔn mm. ɔhɔn mani jɔ karamɔgɔ eh, n bɛ fɛ ka eh, eh, lafɔli dɔ kɛ ma a ka wari min sara ne bɛna o ɲɔgɔn d'a ma min sarala ka a charge an bɛna miiri an bɛna san kelen sara san kelen sara n'an sera k'o sara kɔni an bɛɛ hankili bɛ sigi an b'a lɔn ko ani san wɛrɛ an bɛna banba k'o kɛ bon ne ya nimero n'i bɛ se ka n ya nimero ta comme ça an bɛ se an bɛ an bɛ contact bila an bɛ se ka a lase i ma directement comme ça ne ye Mara Bangali lo ye a hakɛ to
bɛ fan joli fana i bɛ fan jumɛn
n bɛ Itali le n bɛ Itali n bɛ Milan eh, n ya nimero ye 39 eh, eh, eh, saba ani kɔnɔntɔn Mm. saba Ah, ni kɔnɔntɔn ani fu
ani kelen mugan ni wolonwula mm-hmm. fila mm-hmm. segi ni wɔɔrɔ mm-hmm. saba kɔnɔntɔn dɔkolon kelen fila wolonwula fila segi wɔɔrɔ
alors saba kɔnɔntɔn o ye préfixe lo ye

ɔhɔn i bɛ fila bila o kɔfɛ. Eh, alors, eh, eh, alors, an ye préfixe bɔ a la voilà o lo o ni bon i bɛ fɛngɛ bila yan i bɛ ni fu bɔla yen i bɛ wolonwula bila yɔrɔ la yen wolonwula ni kelen cɛ fu ni a tɛ fɔla fu a fɔla le ko dɔkolon a ɲɛ a ɲɛ a ye sabali a bɛ faamuya a ye sabali Ah, nin lo, nin lo, karamɔgɔ ah, nin lo. Baasi tɛ. A ye sabali. I ni ce i mara. I y'a lɔn an bɛ an bɛ jateden jateden mɛn labaarala nin ye i y'a lɔn nin ye arabu arabulu ta le ye. arabulu ta le filɛ nin ye arabulu yɛrɛ bɛ arabulu yɛrɛ bɛ mɛn kan ten ten bon o ye ɛndu ɛndulu ta le di saba kɔnɔntɔn saba fila dɔkolon wolonwula kelen fila wolonwula eh, fila seegin wɔɔrɔ bɔn sisan eh, min bɛ duuma nin nin de ye ɛndulu ta di ɔhɔ kɔnɔ arabulu min fɔlɔ ye jatedenko labɔ alu hakili ma se dɔkolonko ma pewu alu hakili ma se dɔkolonko ma bɔn kɔnɔ alu ye dɔkolon ye min kɛ ɛndulu bolo k'a ye nafa belebele b'a la bɔn o kosɔn alu yɛrɛ bila o la kojuya bɔn alu ye ɛndulu ta mumɛ bɛɛ ta bɔn ka alu ta ka to ka o mabila bɔn kɔnɔ ɛɛ européen nu arabulu fana ye wolu ta ye tuma mɛn na ka sɔrɔ arabulu ye mara kɛ alu fan yɔrɔ wolu la bɔn européen nu tun bɛ kelen sɛbɛn nin cogoya la alu tun bɛ kelen sɛbɛn ɛɛ ɛɛ ɛɛ alu tun bɛ kelen sɛbɛn nin cogoya la o tuma ka fila sɛbɛn tan o tuma ka ka saba sɛbɛn nin cogoya la o tuma ka naani ka o sɛbɛn n m'a lɔn ni a bɛ tan de wa a bɛ bila ɲɛfɛ ɲɛfɛ kelen o lo
ka ka lolu ka lolu sɛbɛn nin cogoya la bɔn o fɛn nana kɛ alu ye arabulu ta ye min kɛ alu y'a ye o nɔɔman jatebɔ dɔ fo ka tɛmɛ romɛn nu ta nin kan pɔn pɔn pɔn olu fana yɛrɛ bira arabulu ta la pɔn k'alu yɛrɛ ta bila ka yɛlɛma arabulu ta kan Bon sisan mm. européen nu bara développé min sisan ka wuriki arabulu ta di fo mɔɔ m'a lɔn to ko arabulu ta le ɔ bɔn a kɛra ten de bɔn sisan arabulu y'alu ta de sindi cogo di y'a lɔn dɔkolon y'a lɔn o bɛ yen ka ban o kɔrɔ k'a fɔ ko fɛn tɛ fɛn fɛn fɛn t'a kɔrɔ fɔlɔ o bɛɛ de o o bɛ o bɛɛ de bɛ o bɛɛ ɲa mɛn kan o bɛɛ de bɛ o bɛɛ ɲa mɛn kan dɔkolon fɛn t'a kɔrɔ. ɔ kɔni ale de bɛ tɔ nin bɛɛ kɔyida ale de bɛ nin bɛɛ reperezante o kɔrɔ n'i ye den kelen bila a kɔnɔ o tuma o bɛ kɛ kelen di sisan n'i ye fila bila a kɔnɔ a bɛ kɛ fila di ɔ kɔni arabulu y'alu ta kɛ di ɛɛ n ko alu ka ɛɛ nɔnkɔn lɔn kɛ angile komi yɔrɔ yɔrɔ min bɛ nin y'a lɔn nin ye don dɔ de b'a di bon sisan arabulu kɛtɔla nin kɛla a alu hakili tun b'a la ko alu ye mun de kɛ alu hakɛ to n bɛna ko dɔ yira
ɛɛ a bɛ makɔn tara a bɛ makɔn tara bon y'a lɔn n'i ye nin jateminɛ y'a lɔn ɛɛ eh, dodo tɛ nin na n m'a lɔn n'alu ka dodo lɔn. kosɛbɛ
karamɔgɔ an b'a dɔn an b'a dɔn. voilà o rɔ dodo tɛ nin na o ye kelen de bon fila y'a lɔn a y'o kɛ tan.
ne tɛ dodo lɔn. ɛɛ eh, yɔrɔ yɔrɔ nin nin de tɔ ko dodo. Ah, ah, ah. yan ne tɔ ko dodo bon fila mhm. ale y'o kɛ tan.

wɔɔrɔ a y'o kɛ tan dodo jeli bɛ na Wɔɔrɔ. Wɔɔrɔ. wɔɔrɔ
ɛɛ dodo jeli bɛ na
Saba.

ne ma dodo ko ɲɛ ye dɛ a tɛ ma dɛmɛ ɲɛ ɲɛ ye ah, kelen ne fana ma dodo ne fana ma dodo ko ɲɛ ye dɛ angle eh.
angle angle ah, ah d'accord oh.
bon kɔnɔntɔ ale y'o kɛ nin cogoya la a jeli de b'a la kɔrɔ la la wɔrɔli. a don a ka kan ka kɛ koori di dɛ.
wɔrɔli bien. ɛ essentiel o fana ɲamina bɔ n kɔnɔ a kɔni a ye a kɔni ye a kɛ tan de ye o tuma ka ka yiri ka ka yirika alu bolo hakili tun bɛ olu ma kosɛbɛ. ɔ kɔni mɔɔlu mɔɔlu tɛ nin kalama tuguni mɔɔlu tɛ nin kalama tuguni ɔ mɔɔlu ye mɛn lɔn bi bi nin na.

N'a ye kupe kupe la.
Ɲininkali. Wa karamɔgɔ ɲininkali ne fɛ ne ka ɛɛ an ye Allemagne de an an ka karamɔgɔ Lansinɛ ɛɛ an ni la karamɔgɔ Lansinɛ le contact la PayPal ko rɔ est ce que o la côté la mɔɔ se toujours k'a lawa yen. O bɛ se ka kɛ kɛ. Parce que fɔlɔma mɛn n ka fɔlɔma mɛn na o bɛnna jankaro ma ma m'a lɔn hinɛ a kɔni t'a fɔ k'a k'a masɔrɔ mais a ma ma ma résultat sɔrɔ parce que a man kɛndɛ an tɛ contact la téléphone dɔ kosɛbɛ a ko ne ka m'a lɔn i komi alu bɛɛ ye Europe le kɔnɔ ye allô ah ok mɔgɔ minnu bɛ yan nin bɛɛ y'a baaraɲɔgɔn le di nasilakɛ nasilakɛ a baaraɲɔgɔn le di karamɔgɔ Alimami y'a baaraɲɔgɔn le di olu bɛɛ a Europe yen ne

la lamɛnni dumani ye kojuya karan a kara karan a dumani ye kojuya a bara ne hakili sigi daminɛ dɔɔni annu hakili tun bara b'a ma mais a y'an hakili sigi la dɔɔni inshallah karamɔgɔ an y'a fɛ dɔrɔn an ile ne fana an ye to an ye to contact la N'Ala Ni sɔnna barisa ya baasi karamɔgɔ an bɛ Voilà. foto an bɛ ja in ni fɛrɛtɛ in lataa cogo jumɛn an b'a lataa sira jumɛn fɛ ɔhɔn ɛɛ alu bɛ a lataa sira min fɛ alu y'a bila an na yɔrɔ la an na karankɛ yɔrɔ la telegram na karankɛ yɔrɔ telegram n hakili la a bɛɛ la fɛrɛtɛ ye o tɛ karankɛ yɔrɔ telegram alu bɛɛ b'a bila ye ka ɲi karamɔgɔ ma siri ma karamɔgɔ ma siri ma
ni jiya bɛ layɛlɛ dɔrɔn ɛɛ alu bɛ a lataa telegram na ni ala sɔnna ni alu tɔ ni alu la gbelengbelen fɛrɛtɛ lu Awa n jɔ. ɔ o tuma n'a sera yen an bɛna a fara yɔrɔ nin kan yan ɔ waati joona la ɛɛ minnu sɔrɔ n'an fɛ kayi waati joona la ɔ minnu ye wari sara kafa lu gbirindi ko rɔ yala olu le la fɛn gbɛnnen de kɔni minnu ma wari sara olu olu t'ale ɛɛ kɔlɔ kɔlɔ bɛ olu le la O tuma ni jɔ. Kajo dɔ ma. Kajo dɔ man ka to a ma. An na tuma bada tɛmɛ misɛn kɔnɔntɔn. N'ala sɔnna an bɛna bi ta lalɔ yen ten sini an bɛna ɲɔgɔn bɛn yan ni ala sɔnna an ye alu fo la kosɛbɛ ka na sira kɛ fo k'an lamɛnbaa bɛɛ fo o tuma ni jɔ.